ehe madam imi ezi eresumego ị ma na ọ sị ka ọ gaa break o chighatagokwa so ka m ka m before m playere unu video ebe o kwuru okwu ị ma na ọ gwara anyị na ya bụ igbo women president igbo women eh, assembly president igbo women assembly ehe that igbo women assembly nọ ọhaneze ha nwa wụ ọhaneze ndị Igbo nke ụmụ nwanyị m ma-egosi unu ihe na evidence today ọ dị na Google m playkwa unu video ebe ya nwa kwukwara okwu ị ma na ọ sị anyị na ọ Igbo ka o ji n'Igbo asụsụ Igbo ka women assembly na-afụ maka ya na ha na ha na-ebring back our asụsụ Igbo while na ndị a wụ political party ọhaneze ndị Igbo ka ha wụ mana women ọhaneze ndị Igbo ị ma na e nwere ọhaneze ndị Igbo ụmụ nwoke bịa nwee ọhaneze nke women ọ madam madam imi ezi wụ president ha so ya mgbe ọ bụla ọ pụta ọ sị gị igbo women assembly ihe ọ wụ wụ ọhaneze ndị igbo m ma-egosi unu ya na google unu ewere anya unu naabọ fụ etu o si wee dị na google ehe so ka anyị gagodu playgodu nwa obere clip about eh, ihe a- ihe anya before anyị aga n'iru your passion? What drives your passion towards people's advocacy? Um, well, thank you very much, Patrick. ọ na-ajụ ya ihe wụ passion ya na ihe gbasara e- okwu- ihe igbo a ọ na-eme ya asị ife gbasara ndị igbo maka ọ sị anyị na ọ ihe gbasara ndị igbo igbo language ngwa geenụ ntị ka ụnụ nụ ihe ọ ya ọ zachazie then anyị anyị ebidokwa

and all this bullshit happens. madam ị ma na m gwara ụnụ na my broadcast i think last two months na madam imi ezi na ya na di ya ebighọ ọ kwa m gwara ụnụ ya o kwusigo n'ọnụ ya pụta na ụnụ ebelievego na m na-agwa ụnụ eziokwu madam imi ezi na-agba n'iro ị ma na a gwa m na o je gba akwụna na libya and true true nke a bụkwa nke njakịrị nke njakịrị go back o madam imi ezi wu ashawo ka ọ gbaa na libya gbacha ọ gbatara ọnụ wee bata ọ bata the man wee nụọ ya o wee na-amagharị na-efegharị even enyi di ya bụ onye dinere ya enyi enyi di ya rigoro ọ jaghere ụkwụ e, oyi di ya best friend di ya rigoro ya n'elu usechaa ya wee jekwa wee gwakwa a friend nya nwa a friend nya nwa wee jee gwa di ya ọ ya bụ ihe kpata di madam imi ezi wee chụ madam imi ezi nke ọ na-asị gị na ọ because of na ya bịabara ihe gbasara women e, e, ihe gbasara women assembly ya wee sị o oh, ka ya na di separate ya jee nụta nwaanyị ọzọ asị asị di ya bụ onye chụrụ ya ọ kụpụrụ ya ofu eze eze a dị ebe a na-ene ya n'ọnụ ebe a ebe a the man wee kụpụrụ ya ofu eze a n'ọnụ kụọ ya beyond repair were ngwongwo ya kwapụsiere ya n'iro and that bụ emego this broadcast last two months but today this woman ewee gụọ ya na-agwa ụnụ na di ya na ọ sị ya jee nụọ nwaanyị ọzọ na ya na di ya ebirozi o wee gbaa nwoke achọkwaghị m wee jee rent onye nke ya na ya bi na anụnwa ọ mụchago nwa before wee kpọta onye nke ya na ya bi na onye yoruba nwaanyị wee mụọ bastard ụmụ seven ka ọ mụrụ bastard seven son ofu daughter ọ ihe ọ mụtara ha niile different father different father different father ọ bịazie na her old age o jee jee rent nwoke jee rentie nwoke debe na be ya na-efeed ya nri nwaanyị a na-amagharị ọ mara jee ebe a ọ mara na-ama ka ọsa na ọ mara jee Lagos ọ mara jee ihe a ebe nwaanyị a bi wụ Enugu ka o bi o bihụ na Lagos maka ụnụ ọ na-aconfuse nwaanyị a wụ ezigbote akwụna chara akwụna ọ kwa ị sịrị ị na-abịa ime protest for Maazị Nnamdi Kanu ndị fụrụ ya n'anya ngwa anyị pụtara na iyi elead the protest we don't need you for that protest anyị eneedihọ gị Maazị Nnamdi Kanu eneedihọ gị anyị amaghị onye ị wụ biko buru politics gaba buru politics gaba Biafrans ka m gụgodoro unu ihe dị na Google ebe ihe ebe that eh, fa- eh, that ihe ọ- ihe ọ ọ bụ onye isi na ya that women assembly a ka anyị gaa Google before ya continue with the eh, eh, broadcast ọ na-ekpe o mere video ya ka anyị gaa anụ anụ ọhịa nwụrụ anwụ na-atụ onwe gị na-asị nwoke anụghị na ụmụ be di na-amagharị na-amagharị a chụọ gị kama ị ya-asị na a chụrụ gị achụ ị sị na ị sị ya jee nụta nwaanyị ọzọ ekperima okay na ihe m jụrụ Google a sị m Google found uh, who is the founder of Igbo Women Assembly in Lagos Google sị m neenụ ebe a neenụ ebe a maka ndị ndị ndị ụta maka nwaanyị a gwara anyị na ihe Igbo na asụsụ Igbo ka ha na-asupport na asụsụ Igbo na ya ka ha na-epromote Uh, sị ya who is the founder of Igbo Women As Assembly in Lagos. Google asị the Igbos

ị fụ ya ihe a wụkwa ndị Ọhaneze mana ha ji asụsụ igbo emegharị gị anya sị gị na igbo na asụsụ igbo ka ha na-ebring back na achọ ka igbo igbo kwụrụ ka a ghara ịnachi ya m mechakwa m playra unu ebe video nwaanyị a kwukwara na ọ political ka ha ji ihe eme ọ marọ mgbe o ji dapụ ya n'ọnụ ọ sị to get ehe ọ sị to get involve or contact ọ bụrụ na ị chọọ ịbata na the group ọ sị to get involve or contact representatives for the IWA in your area You can reach out via their official Ọhaneze Ndị Igbo portal or connect with the leadership through the Igbo Women Assembly Community Platform. Ụnụ afụ ya? Ọ bụrụ na ị chọ ịcontact ha, ị chọ iregister, ị chọ ịba na group ha, onye ị ya-acontact wụ e, e, ị gaa na official Ọhaneze Ndị Igbo e, portal portal or ị gaa na connect with leadership through the Igbo Women Assembly platform ọkwa ụnụ fụrụ nwaanyị a ọkwa ụnụ fụrụ nwaanyị na nwaanyị a bụ nwaanyị on- political party ha na Chinasa nwa nkịta anyị gwara ụnụ na Chinasa nwa nkịta ha abago na politics federal gọọmenti egobigo ha ha ncha niile na-arụkọ together nwaanyị m ka na-eplay vidio ya nwaanyị a pụtara ịma ya na e, e, e, Ikenga nwee nnukwute problem ịma Ikenga na Chinasa nwa nkịta nwere ezigbote problem ezigbote problem so instead Ikenga ya-eje mebe Chinasa nwa nkịta attack o were indirect way na-adụgodu na-emegodu nwaanyị imi ezi attack na mana ọ ka ya-apụtakwa fully ụnụ ma Ikenga ọ ka ya-apụta fully so onye ọ na-eme attack ahụ indirectly wụ Chinasa nwa nkịta ọ ya ka o ji na-asị nwaanyị imi ezi na ọ na-asọpọtụ ESN na ọ na-asọpọtụ ESN ESN Chinasa em Ikenga na-agwa na-abara nwaanyị imi ezi mba na ọ na-asọpọtụ na ya sọpọtụna that ESN wụ the the the the the dead men squad Chinasa nwa nkịta create na South East maka Ikenga nwere idea that dead, dead men squad mana ihe a na ihe Chinasa nwa nkịta na ndị otu ya na-akpọ ya wụ ESN emasịghị support ESN so ọ ya ka Ikenga ji indirect way na-agwa the woman na why o ji asọpọtụ ESN why o ji asọpọtụ IPOB ọkwa ụnụ ma na IPOB Chinasa nwa nkịta nọ na IPOB ọkwa ụnụ ma na ESN Chinasa nwa nkịta na-eme advocate support ESN ngwa jụọ onwe gị ajụjụ why Ikenga ji agba agba ji eme nwaanyị imi ezi attack na-abara ya sị ya na ọ na-asọpọtụ ESN na-asọpọtụ IPOB so ihe Ikenga na-adụ ihe ahụ wụ Chinasa nwa nkịta ka ọ chọrọ imepe chapter ya ya ka o ji asị ya na ya sọpọtụna that ESN na ọ na-ewe ya iwe ọ ya ka o ji agba the woman saga ị fụgo so ESN na ha na-ekwu okwu ya wụghọ real ESN maazị Nnamdị Kanu real ESN maazị Nnamdị Kanu nọ na South East na-arụrụ onwe ha ọrụ n'ime bushes na nke Ikenga na-ekwu bụ nke o ji egbu ndị mmadụ na Biafra land that is the dead men squad but ihe Chinasa nwa nkịta na ndị otu ya na-akpọ ya ESN mana aha ha wụ dead men squad ọ ihe a na-akpọ ya na South East so ọ ya ka Ikenga onye oshi na-adụ ha na-adụ nwaanyị imi ezi na-asị ya sọpọtụzina na ya sọpọtụzikwana IPOB so ya na Chinasa nwa nkịta nwere ezigbote problem maybe ego anazị abịa anazị akwụ ya ụgwọ maka a na-akwụ ikenga ụgwọ anazi maybe anazi akwụ ụgwọ ha ma ihe na-esere ha ị mara agwa m nụ last three weeks na nnukwute na ha na-ese ezigbote okwu ndị ha nwere problem within their camp last month ka m gwa nekwa last two months pụtara last month again kwukwa ya tudo na-emepụgo unu n'anya jụọ nụ onwe unu why ikenga ji agba eme madam imi ezi attack and the, all the e-rats of Chinasa Nwankịta ha share that program madam imi ezi mere wee mee ikenga attack o ji wee reply ikenga back kpọọ ikenga na ogbu mmadụ ka ọ bụrụ na ọ naghị egbu mmadụ ka e ka o si wee na-enwetacha news niile a dị na ihe na-eme na Biafra land na ikenga na-egbu ndị mmadụ na Biafra land na o nwee squad na-egburu ya men e-rat of Chinasa Nwankịta ha share ya ha niile share ya gaa na their platform ị ya-afụ ya ma madam Egechukwu Eze Dracula ma Patrick ike nsị ọsị ha niile ha share ya ha niile ma e, e, e, e, e, i- u- u- ka aha ya na-akpọ ya fearless evangelist ha na ha share that program that madam imi ezi mere against ikenga kparịsịcha ikenga na ya jụọ onwe gị ajụjụ gịnị mezi ha ji share that program ha nwee problem na their camp mana ka anyị continue ihe anyị bịa madam imi ezi resume gị ọrụ am coming for you nke a go ka m megoro obere short clip post goro first because adịtụ m obere busy this time am coming okay ka anyị play kwa another ihe anụnwa anyị play go first ihe o kwuru ka anyị play second one ngwa agenda agenda and what they agenda and what they do in fact i think almost all the groups were kind of political parties yeah. and annex of political parties yeah. but they use Igbo as a platform

ee eh, eh, gịnị nwanne ihe asụsụ anyị asụsụ igbo anyị our language ị fụrụ ihe ọ na-ekwu ebe a sị na-eji that igbo wee na-attract government ị fụrụ ya ndị a ndị politicians ha chọọ ịkpọ onwe ha ọha na eze ndị igbo women mana ụnụ afụgo ebe ọ dị na Google na nọọ ọha na eze ndị igbo nwekwa that ihe anụ ha na-eme mana nke ụmụ nwaanyị ị fụrụ ya wu nke madam imi ezi wu onye isi ha president ha ngwa ka gee ntị ka m play ya let me take it back again ka ụnụ nụrụ agenda and what they do in fact i think almost all the groups were kind of political parties and annex of political parties but they use Igbo as a platform um, you know, to create this group, to attract government um, interest on them during election. So I kept on drifting from place to place while we continue to grow our Igbo, little Igbo language. And then another. Unu afụrụ ya? Unu afụ ka this woman si aghọgbu ndị be anyị. Ị fụrụ ihe na-apụta nwaanyị a n'ọnụ, ihe a wụ eh, interview e mere na Biafra eh, eh, radio Biafra ka ọ na radio Biafra TV. Today, ihe a interview e mere ya ọ na-afụ ihe na-apụ ya n'ọnụ ọ dị karị da wee die ọ na-emezi nkwugheri even ọ ma mgbe ihe a ji apụta ya na o chefugo na o nwere na o nwere ihe ọ- na onwe- na- na ọ na-akparị maazị Nnamdị Kanụ na-akparị an- anyị nwa wụ followers of maazị Nnamdị Kanụ ọ pụta na-akọ ihe ọ na-akọ na ọ mara mgbe o ji pụ ya n'ọnụ ọ chukwu okike na-etipụta nwaanyị okwu n'ọnụ nwaanyị a wụ a political ya nwaanyị a wụ a po- a politician onye ị fụ wụ pure politician ọ ya ka ihe niile maazị Nnamdi Kanu na-eme ji ewe ya iwe ọ na-achọ the way anyị eji wee damage everything maazị Nnamdi Kanu na-eme ka anyị focus on na political eh, political because ọ ma na without politics nwaanyị a ama eri ebe a ka o si eri so ọ fụ na a na-achọ na maazị Nnamdi Kanu na-achọ ịkụrụ ya ọrụ ọ ya ka o ji wee chọọ ka o destroy ya maazị Nnamdi Kanu but little little did she know that na onye emenwu ihe dị na ya ọkwa anyị na gị na social media don't worry ị ya-agba ala na social media ị ya-agbarịrị ala ọkwa na this interview e mere gị ị sị na o nwe mgbe isi na-agbaghara agha ije ije saiki ọka ịma ma isi ala n'ahịa gị ị ya-agbarịrị ala ihe gbasara maazị Nnamdi Kanu ya na ụmụnne maazị Nnamdi Kanu ị ya-agbarịrị ala madam imi ezi ihe gbasara maazị Nnamdi Kanu and maazị Nnamdi Kanu siblings ị must gba ara na social media group nke ị na-eme ndị na-akọdet sị na ị wụ president ị menwu ha die ị gbahapụ ha die mabata na IPOB mabata na DOS mabata na Chinasa nwa nkịta ị sochizie die hapụ your own group ị ji na-eme ị na-eme advocate ihe ị sị na ọ ya ka ị na-eme mba ọ na nke IPOB ka ị batara ebe ego dị ka ị bunye ego ka ị ji eme fam fam ahụ gbukwuo ego die mmadụ ọhụm gbukwuo ego die a sị m ị na-eje ijebe ejebe ị na-eje eje ijebe eje ya adịrị gị mma ị na-ana ọ ma adịrị gị mma chineke ya-abụ gị ọnụ ọkwa gị nwaanyị ebe ị pụtara wee họrọ ntutu taa sị na ọ wụ na ihe dị na maazị Nnamdi Kanu na o memino ha n'ihe ha hapụ ya aka ọkwa gị you will see what you do yourself ka anyị ka anyị play the last one achọọ m ka this ihe a tee aka this is the last one geenụ ntị my, myself and my husband, we've done everything together, traveled

dịka ihe ọ na-ekwu ebe a na na ọ ma na i- disi i- ije ọ banyere ihe gbasara disi politics ọ banye maka ọ politics ka ọ banye ọ ọha na eze women ka- woman ka ọ na-elidi ọha na eze women ọ ma na ọ ya ese ya na di ya okwu ọ ihe o kwuru di ya wee sị di ya na na ọ ma na ọ ya ese ya okwu ngwa ya divọsụọ ya ka ọ nụta nwaanyị ọzọ kama ọ ya agwa anyị na nwaanyị a jere enyi di ya best friend di ya nwaanyị eje jagharịa ike jagharịa ike di ya wee chọpụta wee chụọ ya ọsọ mgbe ka m gwara ụnụ ebe a sị ụnụ na nwaanyị a ya na di ya ebighọ first husband ya chụrụ ya achụ tichicha ya tie ya beyond repair tụpụsịara ya ngwongwo ya niile n'iro gbara ya thank God na o si n'ọnụ ya na-apụta today maka ndị na-asị m o oh, na mana ka evidence nke a nka before m gwa ụnụ ihe ana m adị sure ihe m na-ekwu ịfụrụ onye ịfụrụ nwaanyị ịfụrụ otu a ka ọ na-amagharị asị na otu a ka na wayward woman na wayward woman otu a ka ọ na-amagharị na-esogharị ụmụ nwoke n'ike n'ike ndị politicians na-amagharị o si ebe ọ mara na Sokoto ọ mara jee Kano mara jee uh, Lagos mara jee Abuja ọ na-eje visit si ndị na-asavisi wee kara nne wee mụọ ụmụ enweghị nna ị na-afụ na ya na ụmụ ya bi n'ebe a ọwọwụ na ụmụazị nwere nna at least ụmụazị ahụ na ọ nọ nọ ha eje meetie papa ha mana oge ọbụla ị pụta ọ na-eme video ị ya afụrụ ha ha na-agagharị n'akụkụ ya can you see onye onye na-abịa weta maazị Nnamdi Kanu n'ọnụ nwaanyị lere ugwu ya nwaanyị dị useless nwaanyị na-agba arabanko nwaanyị na-eme nwoke ọbụla ọ fụrụ ọ chakwuru ya ọ ya ka o ji wee pụta wee jee ebe Uchechi nọ nwanza Uchechi nwanza wee jekwuje ebe ọ nọ wee dọpụta ya ha naabụ wee ghọọ best of friend o wee gwa ihe o wee gwa ihe ọ ya na-eme i jego ya kpọpụtakwa nwaanyị imi ezi ka m na-agwa nwaanyị imi ezi okwu ka m na-agwa gị wụ Uchechi okwu ka m na-agba ya m- ka m ka m na-eme ya attack ka m na-eme gị nwa attack because ọ gị nwa wụ onye kpọpụtara nwaanyị a, ọ your spokesperson ịfụrụ ya unu na-ebi wayward life unu ndị nụrụ di unu na-amagharị na-ama ka uzie ihe fụkwa unu ụka sị na di unu ahụ na di unu anọghọzi ndụ ka unu na-amagharịzi with politicians ọ ihe unu chọrọ mana nchichi ya ebi unu naabụ n'imi nchichi ya sị na nchichi ya ebi unu naabụ n'imi chineke ya akpọ unu naabụ ọkụ eche ọjọọ niile unu na-echere maazị Nnamdị Kanụ ọ ya backfire to all of you ife unu naabụ Uchechi Chinasa nwa nkịta madam imi ezi na the gangsters especially Chinasa nwa nkịta madam imi ezi Uchechi ifere eche echiche ọjọọ niile unu na-eche maazị Nnamdị Kanụ ọ ya turn against you people unu na-eche maazị Nnamdị Kanụ ọnwụ unu ya ebu ụzọ wee nwụchasịcha maazị Nnamdị Kanụ ya nọ ndụ na anwụọ eme ebere ya ọnụ unu na-echere ya na ọnọ ya nọ na prison na ya apụtazi very soon unu niile ya nakpụ prison nke unu don't worry America abatago into the matter so I am happy and I know followers of Maazị Nnamdi Kanu are happy too jee kwụọnụ ụdọ ka ụnụ nwụọ Maazị Nnamdi Kanu aka ya dị ọcha ọ ya ma ihe ọbụla ihe na ọ na-eme for long time ọ na-aga n'usoro na-aga n'usoro na-aga n'usoro look at Maazị Nnamdi Kanu America imention aha ya Trump anụna maka Maazị Nnamdi Kanu Trump ma Maazị Nnamdi Kanu Trump ma Maazị Nnamdi Kanu case National eh, Congress American Congress ma Maazị Nnamdi Kanu a na-ediscuss maka ya onye na-abịa onye na-abịa apụta na social media bịa dọgharị Maazị Nnamdi Kanu ka ụnụ na-apụta na social media madam imi ezi madam imi ezi Uchechi Chinasa nwa nkịta ọ ya ka unu na-abịa adọsasị na social media unu chee na anyị ahapụ unu ọ ma work Chinasa nwa nkịta for you jisi ike na-egbu ndị be anyị iko nke gị na-abịa iko gị ejugo iko gị ejugo ihe na ahụ igbu na Biafra land ma ndị ji eji ma wee gbu ma ndị ji ka aha na-akpọ ya oke gịnị ka a na-akpọ ya ha ncha niile ahụ ọ ya backfire you emego 30th May anyị afụghọ gị i gosighọ face gị i gosighọ ebe unu mere 30th May i gosighọ ebe ndị Kuwait mee 30th May shame on you na onye na-eweta maazị Nnamdị Kanụ ọnụ na Chinasa nwa nkịta na-eweta maazị Nnamdị Kanụ ọnụ enwe ike show your face operation show your face Chinasa nwa nkịta ị ma na ị wụ man show your face mba ihe show your face ị na-ezogharị ị pụta ma announce 30th May e, e, ndị mmadụ emezie 30th May gị wee meghọ nke gị nwa as if na ọ gị nwa na announce i mere ka e ji wee mie wanyị na maazị Nnamdị Kanu wụ onye mere ka 30th May every year 30th May e, onye ọbụla amarago Biafrans na amarago na 30th May na a na-eji ya nọ n'ụlọ so ụnụ nwakwa burukwa ihe kwu ndị Brazil bịa sị na Brazil recognize Biafrans na every 30th May na mm, na na na na apassgo the law na na the law adịgo na eh, eh, parliament nke a nke a nke a nke a gị nwa Chinasa nwa nkịta i- i- ọ- ị sharera ya Lion man sharera ya ụnụ niile ka ụnụ ha ụnụ niile sharera ya ndị ndị ndị le- legislative bụ applause ka ha nyere ụnụ ị- aka ka a kụrụ ofu onye kụdoro aka ahụ sef a sị nọ ha applause sọsọ ihe kwuru ebe a ap- a- na emere enyere ụnụ eh, applause ịk- akụrụ ụnụ aka ọ nọ on 29 m wee na-ajụ ụnụ this bi- hero heroes day biafrans eh, eh, eh, 30th may ọkwa na 30th ka a na-eme mana ọ na 29th ka ụnụ si na ụnụ- eji ụnụ bubutere ya ebe edere ya 29th of may na site ọkwa 29 mana ọ 30th how come ha ji wee jedezie ha ji parliament ji postuo ya na 29 unu sị na e recognize Biafra nothing like that na Google ajụrụ m Google e recognize Biafra na Brazil na 30th of May every year na a ga na-eme ihe ha sị no o nweghị onye Brazil e recognize Biafra on 30th May unu pụta buru asị na-aghọgbu ndị mmadụ why not a friend otu a ka m wee otu Abaribe nọ ị ma na ọ nọ na senate ọ nọ na legislative maybe a friend etu a maazị Nnamdị Kanụ maara ya or a friend maara ya for example onye mara Abaribe or maazị Nnamdị Kanụ maybe ndị village ya maara ya ekwara ya si ya example ihe ha ji eme na Brazil ka m na-agwa ụnụ jee gwa Abaribe sị ya na anyị na-eme 30th May this and that that and that ngwa the man apụzie jee ana maybe o jee announce ya na assembly ma na-agwa ha gwa ha ya ha the man mere ihe a announce na assembly na Brazil o

ha pụta ga-asị na e recognize 30th May turnụgharịa ya tụọ asị dị na ya ka e wee deceive Biafrans eh? even other countries a na-eme Canada here a na-eme 30th May gọọmenti na-erecognize ya here 30th May a na-eji ya report na polisi abịa chee ndị polisi yes eh, ndị polisi abịa chee Biafrans efe na flag enu na gọọmenti ma maka ya ọ na-agba na a na-eme ya na news ọ na-agba na paper so brazil kwugodo na 30th may na-eme 30th may na e nyere ụnụ na a kụrụ ụnụ aka applause ị ma na e hailụla ụnụ ọ bụghị ihe ọfụrụ a na-eme ya other countries so brazil aya ha first so stopụnụ ịdeceive people by ịda agwa ndị mmadụ na na 30th may na brazil recognize biafra na every 30th may na ị nọgodo n'ụlọ na 30th May ahụ na gọọmenti ayaha cut your salary na a must na a must kwụọ your complete salary and that 30th May na ya nọ n'ụlọ na ya nọ na Brazil na your house why na asị asị asị ọcha asị ọcha maybe onye ahụ nwere friend nwere friend na parliament ọ gwa ya ị ma that kind of thing force ya force ya onye a jezie kwuo ya ebe ahụ o kene ha ị mago otu a na-esi eme 30th May a na-ekene unu ị ghọtago unu jisie na ike nke ọ gwụchakwa ha si ha tọnụ ya si na a pasị ya na law na Brazil a pasịgo law na law na every 30th May na ọ dịgo recognize na, na, na, na Brazil can you imagine go ndị na-abịa arụ ụka na my comment section go to google and ask google ihe ọ bụla ị chọrọ ịjụ ya maka the Brazil ka a gwa gị i jee na google jụọ maka nke madam Chimezie ee eh, women assembly founder ọ ya-agwa gị ya di ya ndị wu founder wu e, e, e, ọhaneze ndị Igbo ọhaneze ndị Igbo nke women dị ihe anụnwa madam Chimezie wu president ha before Nnia Nwodo wu president of ọhaneze ndị Igbo ọrịtu onye nke ama aha onye nke nọ na so otu a ka ọ dịkwa madam Chimezie na ya wu president of ọhaneze ndị Igbo nke ụmụ nwanyị so ọ gwụrụ nke ọha n'ọnụ n'ọmụrụ na social media ihe mana m na-agwa unu nke bụ eziokwu onye rụọ ụka ọ fụ n'anya aha m bụ Njideka na Kanada ka ọ dị ndewo